wani ne nin den ɲini ka na k'a bɛna e ni anw kɛ tan a ko ma a ko jamila ma fɛnkɛ a ko e t'a kalama ne de b'a kalama jamila ye ɲɛɲini a y'a k'i kɔnɔ a ye nasi ni baara min k'i kɔnɔ ne de b'a kalama e yɛrɛ m'a ye bi e yɛrɛ ye o ye i sigilen b'a kɛrɛfɛ hali i tɛ se ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye n den ɛ ala n den ala ka hɛrɛ k'i ye koyi ɛ a ko ma sabali nin ma foyi kɛ ne la e nin ma foyi kɛ ne la dennin sɛgɛnna an ye a ko musoko fa de b'e la diyagoya t'o ye fɛn min b'e kɔnɔ i seko tɛ koyi ee diyagoya y'o ye dɛ ɛ ne ma nin tanu a tɛ ɲɛ dɛ nka ne ba kunnadi balolen ɲɛna maa si tɛ se k'i sago kɛ du in kɔnɔ yan n'o tɛ ne yɛrɛ bɛnkɛ den bɛ yen n bɛ fɛ k'o ɲini i ye tile fila in na ɛ a ko n ma sabali ne tɛ muso wɛrɛ ɲini na koyi jamila a wolola e a k'e t'a kalama harijɛgɛw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de a denmuso min bɛ yen aa o nana ka n'i ɲɛ tinɛ kɛ hɔrɔnmuso in ye jamila ye ba kunnadi k'a denmuso ma ko sayo a k'i bɛ min kɛ wa n'a ye min f'i ma i ta sara a la a laɲini fo ko ka bɔ a la o la an b'a sɔrɔ k'a ti an b'a nege bɔ a cɛ la ɛ ne den bɛ nin saraba in ta e ma jamila a b'i pari cogo min na han a bɛ fini ɲumanbaw don ka ne den kɔnɔ a ye ninnu bɔ min n ko ne den ka sara wari bɛɛ de b'a bolo ee musokɔrɔba walahi i den ka dɛrɛmɛ kelen tɛ jamila ka fini na ee ba kunnadi sabali koyi ala y'i da kunnadiya kama kan'i yɛrɛ kɛ ba kunnango ye o dɔw tile ma jamila nana tɔɔrɔ a ye den filanan wolo ka t'o tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ ka fasa musokɔrɔba nin a ko nana juguya a taara se moriw ma karamɔgɔ daji tun bɛ a ko karamɔgɔ daji n nana ala ye aa subagamuso dɔ bɛ ne ka so bi aa nin kɛlen bɛ ka ne denkɛ bɔ n taya la dɛ ne den b'a ka wari bɛɛ ta ka d'a ma a somɔgɔw bɛ ka ne den ka wari ta k'u balo ne den mana sara a bɛna fitinin de di ne ma a b'a tɔ bɛɛ d'a muso ma ne ka lagarenin filɛ so kɔnɔ o mago t'o la hali o ma furu sɔrɔ fɔlɔ n bɛ fɛ k'a lajɛ i bɛ se ka ne dencɛ yɛrɛ n'a muso fara cogo min ka d'a kan ne bɛ fɛ nin furu yɛrɛ de ka sa ne dencɛ in a tɛ fɛ muso in tɔgɔ jugu ka fɔ a ye gansan tɛ nin ye dɛ ala aa marimasa daji y'a ka lajɛli kɛ o ko musokɔrɔba i denkɛ a bɛ muso in fɛ de nka ne ɲɛ t'a la k'a kɛlen bɛ ka baara kɛ ne m'o ye dɛ ee a k'e m'a faamu ne yɛrɛ ɲɛ de b'a kalama n'a bɛ tobili la a bɛ to ka t'i sigi k'i kɔ don fɛnnin dɔw bɛ k'a bolo a b'o kɛ na la ne yɛrɛ y'a ye o ne den t'a yɛrɛ ma koyi walayi ne den t'a yɛrɛ ma nka ɛɛ muso dan t'a kelen ye dɛ n bɛnkɛ denmusonin bɛ yen n b'o ɲini ka d'a ma ale ye ne terimuso den de ye o teriya de y'an se ɲɔgɔn ma ɛɛ musokɔrɔba ma miiri ale bɛ nin den ɲini don min na a ni ɲɛji de y'a ɲini hali dɛrɛmɛ t'u bolo waa fila de bɔra ka furu daminɛ fo ka kɔɲɔso don fo ka na a lana cɛlasigi la waa fila kan dɛrɛmɛ ma fara o kan e furu ye sutura ye e ba kunnandi ma miiri o don tile ma a bɛ mun kɛ a taara ka taa baara juguw ɲini ka na su fɛ ba kunnandi a wulila a nana i jɔ fo denkɛ ka finɛtiri kɔfɛ a y'a sɔrɔ denkɛ n'a muso bɛ maa fila baroni na jamila nan'i kanto a ko soma a k'i bɛ baara la i b'i hakili t'i dɔgɔnin na i dɔgɔnin sayo na a tulo fora sayo na musokɔrɔba bɛ finɛtiri la a bɛ k'a denkɛ lamɛn a n'a muso dalen bɛ baro min kɛ a bɛ k'o lamɛn e ala e nin ye jahanama donkun dɔ ko ye koyi e nin ye diɲɛwuli ko ye e a sinna k'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ a ko nin tɛ ne denmuso tɔgɔ y'u da a y'i t'o la a y'i tulo mada kosɛbɛ jamila nan'i kanto a ko soma a ka di ne ye n'i sarala zen na i ka wari dɔ d'i dɔgɔnin ma yanni a ka furu a ka se ka jago dɔ k'a yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ bi dɛ bɛɛ de b'i yɛrɛ dɛmɛ i hakili t'i dɔgɔnin na dɛ musokɔrɔba tulo don wariko kuma in na ko hee jaka jaka jaka nin tɛ ka hɛrɛ kɛ ne den ye ɲɛngomuso nafigiden a bɛ ka ne denkɛ n'a dɔgɔnin kɔ don ɲɔgɔn na ɛ ala n y'a minɛ bi ɛ ni ne tun ma wuli n bɛ nin dɔn wa a taara i sigi a y'a denmuso kɔnkɔn a ko sayo a ko naamu a ko wuli wuli wuli wuli n bɔra i ka ko bɛɛ kalama bi jaga jaga i ka furubaliya de ani i kɔrɔkɛ tɛ ka wari d'i ma bi i ka baara kɛ dɛ aa ala a muso de donnen b'i juguya la ka nafigiya kɛ n y'a bɛɛ ye n tɛmɛtɔ ka taa ɲɛgɛn na dɛ n tulo b'u mankan na u hali u t'a dɔn ko maa bɛ kɛnɛ ma ko ko ni cɛ ko cɛ man ka dɛrɛmɛ kelen d'e ma ko kan'a ka wari latiɲɛ e la k'e tɛ den ɲɛnama ye n yɛrɛ musokɔrɔbatɔ tulo ye nin bɛɛ mɛn n'i m'a dɔn nin ye muso jugu dan ye han aa ala sayo fana y'i cɛsiri k'i jɔ a ko n ma dɛ walayi dɛ i ɲɛ b'a la jamila ye nafigiden de ye a ko man di ne ye koyi an k'a gɛn ka t'u fa bara an ka muso wɛrɛ ɲini ka d'an kɔrɔkɛ ma ɛɛ musokɔrɔba ko o ye ne ka baara ye koyi ne sigilen b'o de kan ni ne ma nin furu sa n tɛ lafiya koyi ne ba kunnandi ne de ye furu in don wa n b'a bɔ ee ba kunnango i kan'i yɛrɛ kunnangoya nin dennin natɔ ni hɛrɛ de nana o n'a bɛ taa don min ani hɛrɛ in bɛɛ bɛ taa e ne balimaw an ka miiri dɔɔni e kalifa ka gɛlɛn ala ma kana taa waliden minɛ a fa n'a ba bolo ka n'a k'i faden ye ka n'a k'i sina ye e musokɔrɔba i fana denw bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ e den dɔw bɛ tunga la dɔw bɛ cɛlasigi la e bɛ ka jijugu da waliden in ta ɲɛ la e t'a dɔn ko juru bɛ sara olu la u ka yɔrɔ la e m'a dɔn ko karamɔgɔw ka nasi tɛ fɛn ɲɛ u la e m'a dɔn k'a fɔ e dalaka n'i ka dugawu tɛ foyi ɲɛ u la aw ka ba kunnandi lajɛ dɛ dugu jɛra waati min na hɔrɔnmuso jamila a wulila ka yɔrɔ fura musokɔrɔba wulila a kama sungurunba muso kana n ka yɔrɔ fura dɛ taa ka bɔ n da la i ko man di n ye n t'i ka ko la a y'a gɛn ɛ dennin kasira a y'i sigi a ko ma yafa ma e ne ba yafa ma n ye fɛn min k'i la walayi n t'a dɔn a k'e t'a dɔn i ka nafigidenya musojugudenya i bɛ k'anw ka du ci ka ne denkɛ mara k'o n'a dɔgɔnin bila ɲɔgɔn na hali ne ne denkɛ a tɛ se ka dɛrɛmɛ kelen mago ɲɛ a dɔgɔnin ye ala ni e nafigi muso ye e hakili la ne ma i ka kuma mɛn wa aa a ko ma a ko i bɛ yafa ma ala kama a bɛ se ka kɛ ne ye fɛn dɔ kɛ n t'a kalama ɛɛ a k'e bɛ se ka bɔ o kalama nafigi t'a ka nafigiya dɔn koyi i tɛ ne ni n denw fara yan dɛ wa ne denmuso ni maa min ko k'i ɲɛ tɛ d'o ka cɛlasigi la i bɛ taa ka bɔ yan sawo yɛrɛ wulila k'i jɔ a k'e ye nafigiden de ye jamila e hakili la k'e ye muso ye yan ne kɔrɔkɛ filila k'e ta de mɛ i tɛ to yan de i kelen tɛ muso ye wa i bɛ bɔ yan de mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a fɔ i bɛ don an n'an balimakɛ cɛ i bɛ bɔ an ka du kɔnɔ e tɛ se k'i da anw balimakɛ ka nafolo bɛɛ kan wari t'aw kun e ye fantanden de ye a lajɛ kɛ han e fa bila jɛ a bɛ ka so kura jɔ nk'a fɔra anw ye ko ne kɔrɔkɛ ka wari de bɛ ka kɛ k'aw ka so jɔ ɛ ala jamila kasira ɛ a ko a ye sabali aw ka dɛrɛmɛ ma don anw ka so ni ne ye fɛn min ɲɛ n tɛ fɛn min kalama ɛ musokɔrɔba ko ne m'e ka kuma mɛn wa ne y'e ka kuma mɛn n y'i ka kuma mɛn dɛ cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la a nana ka n'a sɔrɔ jamila sigilen n'a fari fagalen don a ɲɛji sira fila bɛ ka jigi ɛ a ko jamila mun kɛra jamila y'a ɲɛji ayi a ko foyi ma kɛ ɛ a ko mun kɛra a ko min kɛra a fɔ n ye kɛ ee a ko foyi ma kɛ a ko n kunkolo de bɛ ka n dimi ee ala somaka ma a ko jamila ayi dɛ fɛn kɛra dɛ fɛn dɔ b'i la min b'i la a fɔ n ka mɛn a ko walayi foyi ma kɛ yafa ma n furucɛ hɔrɔnmuso in ma sɔn k'a fɔ cɛ ye k'i ba ye nin kɛ n na a k'a yɛrɛ kɔnɔ ni ne y'a fɔ sisan ko nin ba ye nin kɛ ne la n'a y'a mɛn a b'a fɛ k'a ba dalaminɛ a bɛna danga dɔ sɔrɔ ne ma dɔgɔyali min kɛ n ba la ne t'o kɛ n cɛ ba la hɔrɔnmuso in ye nin fɔ nin bɛ ka kɛ don bi jamila fasara de fo k'a kankolo bɛɛ bɔ ala ni musokɔrɔba ka tɔɔrɔ bolo du kɔnɔ soma nana ka na ni enveloppe ye a y'a dɔgɔmuso wele sayo a nana se musokɔrɔba ma a ko n ma kunnadi a ko naamu a ko jamila ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na a k'a n'anw de bɛ ɲɔgɔn na nafigiden de don ne y'a ka kuma bɛɛ mɛn aa soma kasira soma ko ne ba ee ne ba sabali dɔɔni ɛɛ a ko e t'o fɔ fɛn min b'e kɔnɔ ne tɛ fil'a ɲɛ o ɛɛ e ye dabali bɛɛ dumu a bɛɛ kɛra e kɔnɔ yen ɔ jagoya tɛ e k'a ka ko bɛɛ ye ɔ ne den de ye e ye nka ne filila e ma e bɛ ne yɛrɛ e bɛ i muso fɛ bi ka tɛmɛ ne kan a faamuyara o i ye min ye muso la batara ko tɛ dɛ n den ala ka hɛrɛ k'i ye han walayi fɛn min hinɛ bɛ ne la aa musokɔrɔba bɛ ka nin kɛ a bɛ ka nin fɔ a den ma nin bɛ ka kɛ don min na den fila min b'u bolo den in ka di bɛɛ ye jamila den ani soma den den ɲumanbaw denw b'u maaw ni ɲɔgɔn cɛ ten o ka di bɛɛ ye musokɔrɔba bɛna denw kɛ falatɔ ye a bɛna u kɛ yatimɛ ye ala n'a ka juguya bolo denkɛ nana i kant'a ma a ko ma ko jamila ye mun kɛ a ko ne ma aw mɛn kuma la kunu sayo tɔgɔ b'aw da han ne denmuso ne taatɔ ɲɛgɛn na soma sinna ka enveloppe bɔ a ko kuma min tun bɛ ne ni jamila cɛ o de ye nin ye jamila de ko ne ma a ye enveloppe bɔ a y'a d'a dɔgɔnin ma dɔgɔnin y'a dayɛlɛ a ko nin wari in lajɛ waa kɛmɛ don jamila ko ne ma kunun ko ne ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko ka n dɔgɔmuso de dɛmɛ k'a ka bɔ sigi la ka dɔ k'a yɛrɛ ye ko ne ka wari de ɲini ka na di n dɔgɔnin ma walahi a y'o de fɔ n ye jamila ma kuma jugu fɔ musokɔrɔba ko ɔ a m'a ja i y'o kɔni yɛlɛma musoko fa de b'i la n'o tɛ ne ye min mɛn o ni e ka kuma in tɛ kelen ye e ala jaa ni hadamaden jɔra juguya kan a tɛ tiɲɛ fɛ tuguni a tɛ tiɲɛ lamɛn tuguni a b'i ka tiɲɛ yɛlɛma ka kɛ nkalon ye i sigilen ɲɛna ala k'an kisi muso jugu tɔɔrɔ ma o don soma ni ɲɛji taara ka t'i sigi dɔgɔmuso ye wari in minɛ ka n'i jɔ a ko e jamila ne m'a f'i ye k'i ka nafigiya tɛ se k'an ka balimaya tiɲɛ bɔn i ko ne kɔrɔkɛ kana wari di ne kɔrɔkɛ ye wari di ne ma anw de wolola anw de ye kɔnɔwolo kelen ye e nabaga de ye wa e taabaa de ye wa i tɛ to yan e ne balimaw balimamuso jugu a ye fara a kɔrɔkɛ musow la e ala a kan'u k'aw sina ye e m'a y'aw tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ aw ka cɛlasigi la ka d'a kan aw bɛna ala ta k'aw ni ta ka da aw balimakɛ de muso nin kan du kɔnɔ k'a tɔɲɔ k'a lajaba k'a da diɲɛ fɛn bɛɛ ma ɛ mari masa aw bɛ se k'aw jigi da hɛrɛ kan cogo di aw cɛla la aw tɛ hɛrɛ sɔrɔ sa ala tɛ fila ye dɛ ala ye kelen de o don tile ma jamila ka tɔɔrɔ nana bonya hali a t'a dɔn a bɛ min kɛ tugun a siranna o don tilema jamila den fila min b'u bolo ni soma nakuma sera n'o ye dencɛ ye denw bɛ boli ka fa kunbɛn u bɛ n'u kun da fa sen kan u ni ba ka di den ɲumanbaw musokɔrɔba wulila ka taa se somakɛ dɔ ma ko tasuma o cɛ ka ko k'ale tɔgɔ ye ko tasuma o ko ne ka teli dɛ musokɔrɔba wulila ka taa se tasuma ma n'o ye ba kunnandi ye a ko n nana mun na a ko n nana subagamuso dɔ de kɛlen bɛ ka n den bɔ n taya la bi fantanden dɔ n y'a furu ka di n den ma ne den kɛra ɲɛmɔgɔ de ye bi bolifɛnw b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo nka ne den bɛ k'a ka wari bɛɛ ta ka di nin ma n'a ye fini dɔw don dagabana fini ne min y'a wolo a ɲɛ tɛ ne la n bɛna kɛlɛ wuli a fɛ a bɛ n'i ɲɛnata ne ni muso in na nka bari yan n'o cɛ ne nana de i ka fɛɛrɛ kɛ ka baara dɔ kɛ ka di yan walasa n den n'a ka kɛlɛ ka u ban ɲɔgɔn na pewu n denkɛ k'a gɛn ka t'u ka so parce que n bɛna muso wɛrɛ furu ka di n den ma tasuma y'a ka baara jugu kɛ ka d'a ma maaw dalen musokɔrɔba ye baara in ta k'a yɛlɛ a ɲagami bugurinjɛ la k'a ni foronto ɲagami k'a bɔn du kɔnɔ aa musokɔrɔba a ko ko ni nin kɛra balaw bɛ wuli sitanɛ bɛ wuli dugu jɛra waati min na hɔrɔnmuso nin wulila n'o ye jamila ye du kɛnɛma la fura baarajugu wulila furanna nana don foronto ni baarajugu ni bugurinjɛ la tiso da bɔra dɛ musokɔrɔba bɔra ko nin ye jɔn ye jamila ko ne don aa a ko jamila e ye subagamuso de ye i ye mun kɛ an na yɔrɔnin kelen jamila ko a bɛ kuma musokɔrɔba y'a walon a tulo kɔrɔ a denmuso fana nan'i k'a kan jamila y'i sigi duguma a bɛ k'i sigi a ko ma yafa n ma ala ye ma yafa n ma kira ye ma ala e ma n ma n tugu e ma ni ne ye fɛn k'i la n tɛ fɛn min dɔn yafa n ma ala n'a kira ye ma ne ma n tugu koyi ala ma musokɔrɔba bɛ k'a walon a denmuso bɛ k'a walon cɛ bɔra ka na ko mun kɛra musokɔrɔba ko a ye fura o fura ka n to seliji ta la ka buguri seri n sigilen kan n'o kangari d'a ye a ko ko n'a ye ne diya ale b'a fura a ma n diya a b'a fura ko ni ne yɛrɛ bɛ se n ka yɔrɔ fura n wulila kama tɛgɛ ɲɛ kelen den ye ne bugɔ bɛɛ ɲɛna a ma kɛ ɲɛna asa a ma kɛ e ɲɛna sa wo denmuso ko walayi dɛ i ɲɛ b'a la soma dɛ nin y'i ba bugɔ an bɛɛ jɔlen in na a ala musokɔrɔba y'i bolo d'i yɛrɛ kun walayi dɛ ne den ye n bugɔ e ala n'a kira e ala ne woloden ye n bugɔ dɛ ɛ ala n'a kira waliden ye ɲɛgɛnɛ kɛ ne kan k'a sabu kɛ n dencɛ ye ɛ jamila ye ne bugɔ a ma k'e yɛrɛ ɲɛna sa o fo denmuso b'a fɔ walahi a y'a bugɔ soma fana sinna k'a laminɛ ka n'i jɔ jamila la a ko jamila a k'e tɛgɛ sera ne ba ma a ko ayi a ko o tuma ne ba ye nkalon tigɛ a ko ayi dɛ i ba ma nkalon tigɛ i ba tɛ nkalon tigɛ abada nka walahi ne tɛgɛ ma se i ba ma nka i ba tɛ nkalon tigɛ soma y'a walon jamila tulo kɔrɔ fo k'a bɔ ka bin fo k'a tuloju kɔrɔla funu soma ye busan duuru ta a ye jamila ti nin don hali bolo tɛ da jamila farikolo kan depi jamila kulekan bɛ bɔ fo k'a kulekan ban musokɔrɔba y'i sigi a yɛlɛla a n'a den ye tɛgɛrɛ tulonkɛ kɛ a ko nin y'a daminɛ bali daminɛ ye f'e furu ka sa de e bɛ taa o e tɛ to yan n'i ma taa i bɛ tasuma jagoya e buramuso jugu sabali ba kunnandi e ɲɛ t'a la i bɛ n'i yɛrɛ kɛ ba kunnango ye e ba kunnandi sabali o don tilema tɔɔrɔ nana bonya musokɔrɔba taara ka taa a bɛnkɛ den dɔ ɲini ka na ka sɔrɔ a delila k'o ɲini olu k'a ma k'u den tɛ di k'a den tɛ baara la nka baara sɔrɔlen a taara se a balimaw ma olu ye denmuso dɔ ta k'o d'a ma o denmuso in tɔgɔ ye ko bambi bambi nana fara jamila kan o don tilema soma ani jamila u ti bɛn soma hakili la ko jamila y'ale ba neni a hakili la ko jamila b'ale ba dɔgɔya jamila b'a denw ko k'u jɛ a b'i sigi ni cɛ na kuma sera n'a y'i labɛn buramuso jugu bɛ dimi a b'a ɲɛ kumu a bɛ n'i jɔ a denkɛ la a k'i ye fini min san a ɲɔgɔn san n yɛrɛ ye a ɲɔgɔn san n ka lagare fana ye aa musokɔrɔba ala bɛna mun kɛ musokɔrɔba la nin don a bɛ ka waliden tɔnɔ a denmuso min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko dabi o furulen bɛ cɛ min ma ala nan'i to a ka masaya la o cɛ tilesenkuncɛ fɛ ala nan'o yɛlɛma k'o kɛ dulɔminnaba ye o b'i fa dulɔ la su fɛ ka na don musokɔrɔba denmuso kan n'a nana a dalen sɔrɔ a bɛ sigɛrɛti min ka sigɛrɛti faga musokɔrɔba den farikolo la ni dabi kulera k'a bɛ wuli a b'a walon a tulo kɔrɔ dabi b'a fɔ ko n ye mun k'i la a k'i ma foyi kɛ ne i ko man di n ye yɛrɛ de dulɔminna in bɛ baga dabi ma k'a ti fo k'a galaka fankelen kari aa musokɔrɔba denmuso ma hɛrɛ sɔrɔ han dabi k'a ma ko ne t'i fɛ koyi n'i ma taa ne b'i faga yan ni ne yɛrɛ ye e dɔrɔn sɔn bɛ ja i kɔrɔ ɛɛ ba kunna ni ŋaniya o tugura a denmuso nɔfɛ a cɛla la e m'a ye a denmuso cɛ y'a galaka fankelen kari e ye ne balimaw a ye sabali juguya ma a denkɛ min bɛ jamana kɔnɔ n'u b'o wele ko dɛdɛ tunga gɛlɛyara o ma a mana fɛn fɛn kɛ a ti ɲa don dɔ kɛra a la dɔ ye sonyɛni kɛ maaw y'o gɛn o zonkɛ nana se a denkɛ jɔlen ma baara ɲini yɔrɔ o y'i meleke musokɔrɔba denkɛ dɛdɛ la k'a bugɔ n ye zon minɛ n ye zon minɛ aa maaw nana musokɔrɔba denkɛ dɛdɛ minɛ k'a bugɔ o don fo k'a kɛ ko fatɔ fo k'a senkuru bɛɛ funu kabi dɛdɛ bɛ kule jama bolo fo k'a kulekan ban aa u ye dɛdɛ ci fo k'a hakili yɛlɛma hali fini t'a bolo tunga gɛlɛyara dɛdɛ ma a bɛ jamana min kan hali dumuni maaw t'a d'a ma bɛɛ ko a ma ko zon don a ma sonyɛni kɛ tile kelen fɛn min bɛ ka tunga gɛlɛya a ma a ba kunnandi bɛ ka juguya min kɛ waliden na ala de bɛ k'o sara a yɛrɛ denw na tunga fɛ e ye ne balimaw a ye sabali koyi aw hakili la k'aw bɛ min kɛ k'a bɛ dan aw de ma masa in m'a fɔ aw ye k'ale tɛ foyi to yen fɛn bɛɛ bɛ juru sara fɛn bɛɛ ɲininkali bɛ kɛ n'o sen jɛlen o bolo jɛlen e bɛ waliden tɔɲɔ ko ala k'o to yen e t'a la i ta b'a ɲɔgɔn ye i ɲɛ la dɛ musokɔrɔba o don tile ma dencɛ nin ma hɛrɛ sɔrɔ tunga la a bɛ dugu min na kilo kɛmɛ duuru hali pase a m'a sɔrɔ a dencɛ dɛdɛ fatɔfini de b'a la nin don ala n'a sɛgɛnna tunga la a y'a taama sen de la kilo kɛmɛ duuru k'a sentɛgɛ kɔnɔna bɛɛ funu fo k'a logologo n'a ye dɔ tagama a bɛ si wula kɔnɔ a bɛ n'a faso la a ko yanni n ka sa tunga la i jɔ n ka na sa n fa bara ala ma tunga diya n na a denmuso dɔ min bɛ yen n'o ye dabi ye o cɛ y'o bugɔ fo k'o galaka fankelen kari dumuni tɛ d'o ma ka ɲa o bɛ nɛni o fa bɛ nɛni o ba bɛ nɛni aa dabi tɔɔrɔla dɛ dabi b'a yɛrɛ ɲininka ko n ye mun kɛ ala la dabi taara se karamɔgɔkɛ dɔ ma ko n nana i k'a lajɛ fɛn min bɛ n ni n cɛ cɛ cɛ yɛlɛla a ko lajɛli ko ne ma k'i ba ŋaniya de tugulen b'i nɔfɛ o de bɛ k'i ka furu gɛlɛya aa a ko ne ni n cɛ tun ka di dɛ a ko nka i ba bɛ ka min kɛ walidenw na ala de bɛ k'i sara o la o don tile ma denkɛ dɛdɛ n'o bɛ tunga la soma dɔgɔkɛ o fana nana se surakakɛ dɔ ma yiri kɔrɔ surakakɛ y'a wele a nana a ko e ye mun kɛ ala mun kɛra e la dabi kasira a ko n ye tunga kɛ a ye gɛlɛya min sɔrɔ a y'a fɔ surakakɛ yɛlɛla a k'a ma a ko foyi m'e ka tunga gɛlɛya i ma i ba bɛ ka karo gɛlɛya min kɛ walidenw na ala de bɛ k'o sara e la wa n'i ma segin tunga la i bɛ sa ta i ba ŋaniya de tugulen b'i nɔfɛ o de y'a to i ma wari sɔrɔ i ma jatigila ɲuman sɔrɔ i ma siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ maaw dimina i kɔrɔ i mago sara i ye jahadi bɛɛ y'i ɲɛ la ka da i ba bɛ ka bɔnɛ da walidenw de kan ala bɛ k'o juru sara aw la n'i ba sabalila ala bɛ hɛrɛ k'i ye n'a ma sabali i b'i sa cogo la dɛ ba kunnadi tɛ nin si kalama k'a bɛ ka min kɛ jamila la ala bɛ k'o sara a yɛrɛ denw na ba kunnadi t'o kalama denmuso kelen min b'a bolo don dɔ su o bɔra ka taa dɔnkɛyɔrɔ o natɔ binkannikɛlaw binn'o kan cɛ wolonwula u ye kɔnɔ d'a la o don o den wolola hali fa ma dɔn den in na o denmuso tɛ hɛrɛ la o don jamila ani banbi bɛ sigi la musokɔrɔba sɔgɔma a bɛ soli ka taa banbi ka yɔrɔ furan a b'a fɔ ma n den na o de y'a barokɛɲɔgɔn ye a y'o wusaya f'a bɛ to k'a bolo ɲɛsin muso fɔlɔ la k'i ma nin subagamuso in ye wa i jija dɛ n'o tɛ nin ye subaga de ye aa a juguyara jamila yɛrɛ hali se tɛ jamila ye tuguni jamila bɛ saya ni balo cɛ a t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ tuguni dencɛ nin ani jamila ka kɛlɛ nana bonya u ka bɛnbaliya nana bonya hali jamila t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ tuguni jamila somaaw k'a ma k'i n'i ma bɔ furu in na i bɛ sa a ko ne tɛ foyi bɔ u k'a ma k'o tuma i n'i buranmuso tɛ bɛn a ko n buranmuso tɛ foyi kɛ n na walahi a ma buranmuso tɔgɔ tiɲɛ a ma foyi fɔ maa si ye